vuto ndi anyani amagwesa swichi aja ayambiranso komatu mainjiniya athu sakugona kulimbana nawo anyaniwo mpaka tiwatha koma pozindikira kuti ambiri inu ziwiya zanu za china tichenjezeretu muzimitse chifukwa magetsi atha kuyaka msanga ndi mphamvu ziwiya zanu kumveka psi utsi tolotolo ife abungwe la magetsi tibwerezenso tikupepesa chifukwa cha vutoli ngakhale mudalizolowera khazikhazi ukadalingalira zoti uvomereze kupepesa kwawo nkuwakhululukira umangomva ife abungwe la madzi tikupepesa kuti kuyambira lero mpaka mtsogolomu simukhala ndi madzi izi zadza kamba ka chipepeso cha anzathu amagetsi mwawakhululukira kale aja mukudziwatu inu mukudziwa sitingapope madzi opanda magetsi komatu musadere nkhawa tatumizako mainjiniya athu ku nkhondo yolimbana ndi anyaniwo ndipo tipambana kumbukirani kulipira mabilu koma munyengo yopanda madziyi poti anyamata athu odula madzi ntchito sitinawachotse ndipo tangowawonjezera malipiro kumene agwira ntchito ndi mtima wonse ife abungwe la madzi tikupepesa chifukwa cha vutoli nthawi yomweyo iwe m'mimba mwako kutentha kudzakumbuka pali chimbudzi cholipiritsa pa msika nkuthamangira chiliwiro wakumeneko dzanja lina lili palamba kuti umasule umangoona mwini chimbudzi akuthamanga pepani achimwene pepani mukufunazo sizikutheka chifukwa cha chipepeso cha bungwe la magetsi lomwe lautsitsa chipepeso ku bungwe la madzi ifenso a bungwe la zimbudzi tikuti pepani tilibe madzi sizingatheke zozithandizazo iwenso umangoti shatapu wapatchire pepani atchire pepani audzu chifukwa cha chipepeso cha bungwe la magetsi lomwe lautsitsa chipepeso ku zimbudzi inenso ndingoti pepani atchire pepani audzu ndizithandiza patchire pompano dziko la malawitu ndi dziko la zipepeso moti masiku ano makampani asanamulembe munthu ntchito amamufunsa kaye muli ndi ukadaulo kapena kuti experience yotani pa zopepesapepesazi iwe ukangoyankha kuti ine ndikatswiri ndikadalipobe m'banja ngakhale ndagwidwa ndi chigololo ndi okondedwa wanga kakhumi ndimadziwa kupepesa akampani mwe munthu koma uyu adzitipepesera aliyense sasamala uchitsiru tiuchita lero bola tidzapepese pamawa moti ndiunena pano china achigwira chakangalika kupepesa kangochisiya uyo wautali ukapanga uchitsiru wina kungokhala pang'ono umangomva kampani ya lamya ikuonjezera mphamvu za makina ake iwe ndiye ndiye netiweki ivuta koma musadandaule chifukwa iyoyi njokoma mtima inatipepesa kale munthu wamkulu woti sudya nkhumba m'malesitirantimu amakudyetsa mapeto pake nkungoti pepani tinasokoneza mapoto koma tidziti sinakukomereni imeneyi lero kumaliro ndi kuphwando osasiyana kumangomveka pepani pepani dziko la malawitu ndi dziko la zipepeso kuyenda pa msewu umangoona kanyamata kena kakuthamangira kamvekere ndinu bambo ake a jeni iwe umvekere eya bwanji ayi ndati ndikupepeseni pepani ndithu pepani munthu salakwira mtengo mwana wanu ndinamgayirako kamimba koma ndilibe kalikonse pepani pepani mungatilerereko iwe ukadalingalira zoti uchite ndithu usanayankhe nkomwe iye amapitiriza kuthokoza ati zikomo pomvetsetsa koma sizoti pomulera mwana wangayu muzikamudyetsa phala la soya pakufunikira serelaki matewera ayi koma madayipa ndithu pepani ndithu ndidzakulandirani mwanayo akadzamaliza ku yunivesite nanunso mudzapume anthu sakusamalanso kulowa kuchipinda kupeza okondedwa wako ali ndi wina iye nkungoti pepani tu pepani mundikhululukire ngati munakhululukira bungwe la magetsi lamya ndi mapurezidenti athu amatipepesa akatuluka mboma aja ine nkulekeranji hani amabungwe kuyitanitsa demo boma latiyenjeza tiyeni kunsewu amuna ako monga munthu odzitsata za maufuluzi kupita nawo konko akawaponda pa mimba akawaombera nkuferatu mawa umangoona atsogoleri amabungwe atavala zakuda nkuyamba kufunsa mafunso eti amuna anu amwalira iwe eya ati anawaombera pa nthu wokomera iwe zoona ati chinatulukira kuseri ku chipolopolo iwe eya koma sanaombere ati anawaponda pa mimba iwe zoona moti tunena pano ali kumanda abzala chinangwa kunkhadze iwe eya